bambo Mm. eh apa ndiye zativuta bwanjinso nangabayi mwezi uno ndiye ndalama yavuta koopsa
sinkhani imeneyo mayi kwabwera flexible financial services mukutanthauzanji a flexible financial services ffs Ah, aphweketsa moyo kwambiri kwabwera ngongole zophweka kwambiri zoperekedwa mwachangu komanso zosapatsa busy mukunena zoona kuli instant loan ya ife yogwira ntchito m'boma ndiye kulinso smart loan ya amene akugwira ntchito kampani zomwe sizaboma ayi oh ndiye pitanitu ku ofesi kwawoko mukapange apply ayitu sizovutansoyi kunyumba komwe kuno mayi ndangoyimba telefoni pa 0988 473 953 basi zatheka apa ndingodikira alert nthawi ina iliyonse kuchokera ku banki yanga Hey, zalowa a flexible financial services akupezeka m'blantyre chinyumba cha ginnery pa chakalekale pana universal industries flexible financial services ffs fast safe and easy loans

aa kalata yochoka kumudzi ku malawi bwande mukuli chani tsopano kuchokera ku nyasalandeko okondeka dodolido
achimwene anga adodolido poyamba ndimafuna ndikupatseni moni mu tsiku la lero koma mupeza bwanji anzathunu kumeneko kukamba za ife abale anu kuno kwanu ku nyasalande ayi ndithu moyo achimwene tikusuntha basi masiku ndi awa akuthera kuchitsekowa ndikuyamika mulungu chifukwa cha mphatso ya moyo imene ndapatsidwanso mu tsiku la lero komanso mwapaderadera ndiyamikire kwambiri a flexible financial services m'chinyumba cha ginnery cha ku ginnery corner mu mzinda wa blantyre amene andigulira sitampa amwene tsiku la lero Eh, anthu akugwira ntchito yabwino kwabasi. Onse ogwira ntchito m'boma komanso kampani zina zimene sizaboma akusimba lokoma kwambiri. Akupeza ngongole mosavuta amwene kuchokera ku Flexible Financial Services. Komanso ngongole zake pobweza zosafinyana atoyi kumabweza bwinobwino thimalirizi. Amwene ndisaname asintha miyoyo ya anthu ambiri amwene. munthune zina zake zikamachitika kuno ndikumakhalabe munthu waphee kumayang'anitsitsa kuti kodi kukufuna kuchitika chiyani kwenikweni ndale ndiye muja ndinakuuzirani muja zafikapo kwa basi ineyo munthune sindimakonda kukamba za ndale masiku ano komabe amati mfiti siilumpha manda Nthawi ina yake ndimadzangokumbukirabe kulankhulapo nanga tipanga bwanji amwene. Koma muja ndakufotokozani muja achimwene, kukuchitika zinthu kwathu kuno. Zinanso kumadabwa kuti kodi ndiye zimenezi zikuyenda bwanji. Ndakufotokozani kale kuti miyezi imene yatsalayi kwathu kuno kuti kuchitike zisankho zina ikhala miyezi yosangalatsa kwambiri. Kukhala kutcherana ndale, kumapanga zinthu anthu ali phee ngati sakuchita ndiwo. Zimenezo ndiye ndale za ku Nyasaland zolikhirana mu mchenga achimwene. Ndiye ee! Kukubadwa timipingo, timipingo tomalembetsedwa nthawi ino yakutha itha. Kumadabwanso kuti aah kodi imeneyi ndiye itiiti kwenikweni. A Mwinifunso ndi anzawo ena alembetsa wawo mpingo. Koma nkhani zake ndi zovuta achimwene. Ambiri alankhula, Koma tsopano ndilankhule ngati bwande bwa ntasa, mporofiti. Makosana okwapatira tambala akukonzekera kuthetsa za Alliance. Izizi kuyambira lero muzikhulupirire. Kumadera kumene anzawo okunga chibakera analipo komanso anali ndi mphamvu, nkhani yake ndiyoti tiyeni kubuke enanso kumeneko, apange phokoso, awasokoneze Mwanje wa a Zeze ndi anzake. Gulu lawo ligawanike. Asadzachitenso mavuvu ukwati ukamatha. ukwati ukamatha posachedwapa anthu adzangoimba kachetechete chikatere chikwati chatha chatha chatha pano kumene amadalira makosana okunga chibakera kwadzuka mipingo iwiri imene ili ndi mphamvu tsopano anyamata a victory football club ndi uwu watsopano wa mwinifunso sindikudziwa ngati makosana ochibakerawo akuona zimenezi sindikudziwa ngati akuzindikira kuti akududuluzidwa kutulutsidwa panja, kuonetsedwa sakali ya moto, dzuwa lili phwee! Ndiye nawonso anyamata okunga chibakerawo sakuimva ayi. Akumaoneka ali phee! ngati sakudziwa chimene akuchita, koma pansipansipa akuwakhiya anyamata otambala. Pansipansi pakumayenda nkhani yoti, Mwaonatu, anyamata okwapatira tambala ndi odzikonda. Mgwirizano ogwirizana bwinobwino, koma pano ndi awa akupanga zawo zokha. Kodi oterewa ndiwakhulupirira? Kwa kanthawi ndithu, lipoti lokhudza kusintha kagwiridwe ka ntchito m'bomamu limakhala likusungidwa pansi pa pilo, osafuna anthu adziwe munali zotani. Linali lipoti limene lidachoka kwa wamng'ono kupita kwa munthu wamkulu, ndipo wamkuluyo anangoliponya cha pena pake. Koma amwene, amene ukalisokolotsa ndi kulitulutsa poyera, mpakana pano makosana ena sakumvetsa, ayi. Eyetu, ndiye ndalezo zimenezo! Wina wake kupanda kusamala, akhoza kudzimaliza yekha basi. Nkhani yake imakhala yoti, Taonani, inetu ndinali ndi nzeru zoti chinthuchi tikanatha kuchisintha bwinobwino, koma makosanawa ndi amene akumandiponda ma judo, ndiye muweruze ndinu manyasa. Kampeni ya muweruze ndinu manyasa madolo okwapatira tambala sakufunika kuichepetsa ayi, ndiyoopsa kwambiri. Lero lino osalima akubakhala ali phee ngati palibe chikuchitika, koma anyamata awo akuthamanga ndi zinthu kuzibweretsa poyera. Muweruze ndinu manyasa. Kodi pamenepa akulondola ndani? Kulikonse komwe ochatsika akumapita, osalima akumakakhala komweko ali phee! Osayankhulapo kalikonse. Ndi uthenga woopsatu umenewu. Mwaonatu mabwana, inetu ndinadzichepetsa, ndimapezeka kulikonse, koma makosana mwaona zomwe apanga? Muweruze ndinu Manyasa. Lero lino makosana okwapatira tambala, akamadzilimbitsa mtima kuti aah tinathana naye amene uja, alibenso mphamvu. Kumayenda mwa thamo ngati mwana ophunzira kumene kuyenda, ofunika kumaganizira za kampeni ya Muweruze ndinu ndiyoopsa kwambiri. Imatha kuutsa mkwiyo wa gulu kuti aah, akupangiranji zoterezi? Aah, okay, tiwakhaulitsa. Anyamata akwapata tambala akuyenera kuzindikira kampeni ya muweruze ndinu ndi kampeni imene akupanga ndi anthu ambiri lero lino amipingo kungonena kuti zinthu mukulakwitsa kwa basi mukutitengera kupaga moyo komanso lipoti la kusintha kagwiridwe ka ntchito lili kuti nchifukwa chani simunatulutse nthawi yomweyo kungopita masiku owerengeka ilo laponyedwa waponya ndani ah tangoponya koma muweruze ndinu amwene ilipotu nkhondo koma yachinunu amwene yomangozindikira wina wagwa chafufumimba ujeni agoloso anakayesa nawo izi za ntchito akuti akumalembanazi ndinamulimbikitsa mwana wanga agoloso kuti ayi chonde takayesesani mwina nanunso n'kulembedwa ntchito yomadzatipatsa panado m'midzimu ngati maya rsa akuti kunali chigulu osati masewera kochita mayeso olowera ntchitoko. Komabe ndinamuuza a Golosoyo kuti, Masiku ano kuti upeze kenakake m'moyo, zikufunika kulimbikira basi. Zinthu sizibwera mophweka. Zatuluka, koma amusiyanso kachisanu tsopano chiyambireni kumapanga nawo. Penapake ndimadzifunsa kuti, koma kodi tidalakwa chiyani amphawife? Akuti ali komweko wina wake anamuuza kuti, Iwetu mwana wa wobwantasa, ngatitu ukufuna ntchito imeneyi unyeme kaye 450,000 nagwira mutu wangawu 450,000 ineyo kuipeza ndikhalanso pano 450,000 munthu oti sali pa ntchito akuganiza kuti akayipeza kuti ndiye zikuoneka kuti kakhalidwe kameneka kakuchulukira ndithu achimwene mainterview onse amene wakhala akupanga mwana wanga agoloso nkhani zake zomakhala zomwezo basi amene adapatsidwa udindo olemba anzawo ntchito m'bomamu, uzimu wa Mulungu unachokamo mwa iwo. Alibenso chisoni chilichonse. Makono ngati ulibe wachibale ndiye kuti ukhale ndi ndalama. Sizongopita m'mimba tiyetiye uko ayi ndithu. Kangapo konse wakhala akuyesera za upolisi. Kangapo konse wakhala akumayitanidwa kukathamanga nawo pa galaundi. Koma ikakwana nthawi yolembana ntchito, dzina lake nthawi zonse limakhala lasowa. amabwera omwe aja opanda uzimu aja upereke 150 souzande kuti zitheke agoloso mpakana anafika potaya mtima anafika pomadzimvera chisoni kuti kodi ndinkapitiranji ku sukulu tsiku lina misozi ili m'maso adandiuzapo ine kuti obaba obwande pepani ndidakuonongerani ndalama zanu kunditumiza ku sukulu koma lero lino ndine pano ndendende ngati mlamu wanu kafadalayo osaphunzirayo kumangokuthirani ufa Ndalama zimene mudathera ine kusukulu mukanatha kugula ng'ombe, mwina moyo wanu ukanasintha. Nanga taonani ife ntchito sitikulembedwa, dziko lokhala lathu lomwe. Namumvera chisoni a Goloso. Kwinaku ndimadzifunsa kuti kodi aja othetsa katangale ndi ziphuphu, mwa njomba Alita, the Pangolini, kodi akadalipobe? Enawatu akufunika kutengedwa pang'ono akayankhepo mafunso angapo pabwalo la zamilandu. Mwina make kapena enaake akhoza kusintha n'kuyamba kumachita timantha. sizikukhala bwinoyi. Tiyamikire magogo athu, mafumu, tiswahala tawo anakhala ngati anatichitako liya? Koma alipobe mafumu ena ake ngakhale adatichita tiswahala tawo liya komabe ntomvetsa chisonibe amwene. Nanga makuno munthu 10 souzande pa mwezi ndi zoona? ndalama yonse kumathera thiransipoti akapita kukayitenga sizoona ayi aganizireni. ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande amavuta kunyasalande sungamvetse